3, 2, 1, 0 Seo muid beo arís! Dia dhaoib, seo Brian ag léamh na nuaiochta as Meiriceá arís. Inniu an seachtú lá déag de mhí Mheán Fómhair dhá mhíle is a cúig déag. Níl ach scéal amháin sa nuaíocht inniu i Meiriceá agus sin an díospóireacht a tharla aréir ar CNN idir na hiarrthóirí, Poblachtánacha d'ainmniúchán an Pháirtí Phoblachtánaigh in Leabharlann Ronald Reagan, Ceist anois, a gcaithfidh mé a fhreagairt ná cá bhfuil Leabharlann Ronald Reagan? Simi Valley, California, is cosúil. Agus is dócha gur áit chuí é California, ó b'é California an stát a raibh sé ina ghobharnóir air sna seachtóidí, sílim, sna seachtóidí. B'fhéidir gur cheart dom iad a chomhaireamh ach bhreathnaigh sé go raibh deichniúr ar an stáitse. B'fhéidir. Bhí aon iarrthóir déag ar an stáitse. go bhfóire Dia orainn. Ina measc Chris Christie, i bhfad amach ar an taobh dheis agus gan aige ach rud nó dhó le rá. Agus cé gur thaispeáin sé é féin mar dhuine goimhiúil, rud b'fhéidir atá fiúntach sa Pháirtí Poblachtánach, ní raibh sé in ann a thaispeáint go raibh substaint aige. Daoine eile, níor chuala mé trácht go dtí arú inné ar an iarrthóir Ben Carson. Iarrthóir gorm is ea é ach Ní hionann é agus Barack Obama agus déarfainn go bhfuil botúin déanta ag an bPáirtí Poblachtánach ag cur an duine seo chun cinn. Is duine róchríostaí, róchoimeádach é. Bunaíonn sé a chóras cánach, mar shampla, ar an gcóras deachúna ón Bhíobla, rud atá craiceáilte, dar liomsa. Is máinlia é, máinlia néaróg é ach Más ea, ní léir in aon chor gur mó a oideachas ná an chuid eile de na hiarrthóirí. Bhí scamall mór os cionn na díospóireachta seo, nó b'fhéidir nár cheart dom an focal scamall a úsáid ach b'fhéidir elephant sa chúinne nó arrachtach ag scáthú gach rud eile sa halla, agus b'é sin Donald Trump. Anois tá a fhios ag an domhan gur ghlac an tUasal Trump forlámhas ar rás na bPoblachtánach ó lár an tsamhraidh amach agus Fós is é Trump, an ceannaire, an t-iarrthóir tosaigh is dócha, i gcomparáid leis na hiarrthóirí eile. Sa dara háit, is cosúil, an tUasal Carson, a labhair mé faoi cupla nóiméad ó shin, agus sa tríú háit, agus seo an rud atá ag cur iontais ar an domhan, Jeb Bush. Tá i measc an miondáréag seo Níor léir dom go raibh níos mó ná iarrthóir nó dhó nach raibh go hiomlán as a mheabhair, Jeb Bush agus deacair a thomhas cé eile, mo dhuine Rubio, b'fhéidir. Ach ní raibh sna hiomaitheoirí eile ach

vótála an Pháirtí Phoblachtánaigh ach fir meánaosta a bhfuil col acu le daoine gorma agus mná, níl 's agam an fíor sin ach sin atá cuid mhaith de na pundits ag rá. Is féidir Carson a chaitheamh amach cheana féin agus Carly Fiorina. Ní fhágann sin ach Donald Trump agus Jeb Bush. Agus tá Donald Trump sna crainnte leis na síóga. Ní féidir, tá sé thuas ins na craobhachaí leo. Níl, ní féidir é a chur ar aon bhealach eile. Labhróidh mé níos mó faoi Trump i gceann nóiméid ach tá trodaíocht nua, ionsaíocht nua le feiceáil ins na hiarrthóirí nach raibh le feiceáil go dtí seo. Níl mé ag rá nach raibh siad ag troid

aréir leis na hiarrthóirí go léir ag luí isteach ar a chéile. Ba chosúil le comórtas iomrascála de chuid an WWE. Ní raibh in easnamh ach na cathaoireacha á gcaitheamh. Tá cúigear déag san iomlán, bhí ceathrar eile ag díospóireacht tráthnóna, agus tá an cúigear déag seo go léir ag iarraidh tréithe ceannasaíochta a thaispeáint ach ag an am céanna tá ceathrar déag acu ag iarraidh

Trump déanta as teflon ar chaoi nach bhfaca mé polaiteoir mar sin riamh cheana. Bhíothas ag caint go raibh teflon ar Reagan agus ar Thatcher ach ó thaobh dánaíocht de ní féidir a chreidiúint, chomh maith is atá in ann Trump, chomh maith is atá Trump in ann buille a thógáil, titim go talamh, seasamh arís agus luigh leis an téacs céile comhraic eile ar chaoi nach nach bhfacthas i saol polaitiúil Mheiriceá riamh cheana. Tá na hiarrthóirí go léir tiomanta de iad féin a chur chun cinn agus a thaispeáint mar dhaoine le faghairt iontu, le mianach iontu, an. Má dhéanann tú iarracht é sin tá tú é sin a dhéanamh, tá tú ag dul sa bhfiontar go mbreathnóidh daoine ort mar amhas nó glamaire agus ar ndóigh ní tharraingeoidh sé sin vótaí so tá siad ag dul sa bhfiontar, iad go léir ag déanamh seo. Anois caithfidh mé an glaoch seo a chur ar sos ar feadh cúpla soicind. Beidh mé ar ais ná déanaigí dearmad

So, tá mé ag ceapadh go bhfuil an fhuaim ar ais. Gabh mo leithscéal as sin, b'éigean dom an glaoch teileafóin sin a ghlacadh. Anois, cá raibh mé? Sea, tá na hiarrthóirí seo go léir ag iarraidh iad féin a thaispeáint mar cheannairí agus tá siad ag déanamh sin trí luí isteach ar Donald Trump ach tá siad ag dul sa bhfiontar leis an polasaí sin mar is d'fhéadfadh siad íomhá trodach a tharraingt orthu féin. Tá an tá an t-ainm sin faighte ag Chris Christie cheana féin agus caithfidh mé a rá, níor bhreathnaigh sé uachtaránúil sa sa díospóireacht aréir. Bhí sé ag seasamh i dtaca an tseastáin sa chaoi gur tharraing sé cuma tuirseach cosantach air féin. Agus dáiríre, má tá sé ag iarraidh é féin a chur chun cinn mar Uachtarán, ní mór dó breathnú aireach, ard, sláintiúil, fiú muna bhfuil aige ach 5 troigh 8 níl is agam cé chomh mór is atá sé ach bhreathnaigh sé beag cúbtha tuirseach. Eh, mar sin tá an teilifís tábhachtach ó thaobh íomhá de. Bhí mé, táthar ag glacadh leis gur, gurb é Trump a ghlac tiarnas ar an rás seo go dtí seo agus ní fhacthas rud ar bith difriúil aréir. Níl fhios agam an bhfuil CNN ag iarraidh clown a chur isteach sa Teach Bán ach trí cheisteanna a chur ar na hiarrthóirí a chur in adharca, a chur na hiarrthóirí in adharca a chéile trí cheisteanna claonta a chur, agus trí ligint do na hiarrthóirí seo cuma na hiomrascála a chur ar an díospóireacht, níor tharraing siad ar an bPáirtí Poblachtánach ach tarcaisne an ghnáthdhuine. Anois, tá cuid mhaith den tuairim, agus an ceart acu déarfainn, tar éis an mhéid a chonaic mise aréir, gurbh é CNN an séú iarrthóir déag don uachtaránacht, bhí siad chomh claonta sin in aghaidh an Pháirtí Dhaonlathaigh agus ar son na n-iarrthóirí seo ach trí chuma claonta a chur orthu féin tharraing siad míchlú orthu féin. Níor bhreathnaigh an díospóireacht sin mar dhíospóireacht. fíor. Mar sé, deir na meáin go raibh an díospóireacht seo níos cuimsithe ná an ceann a d'eagraigh Fox, sílim, an mhí seo caite agus go raibh níos mó díospóireacht ar phósadh aerach, ginmhilleadh, an Iaráin agus ceisteanna níos substaintiúla. Ach má tharraing an lucht féachana aon rud amach as an díospóireacht, má tá cuimhne ag an lucht féachana ar aon rud as an díospóireacht, sé na sé an bhabhtáil é agus na caismirtí.

Mar bharr air sin, tharraing Donald Trump freagraí goimhiúla air féin ó dhaoine mar Scott Walker, Wisconsin, i dtaobh chomh dona agus a bhí sé mar cheannaire agus mar charachtar. Ní léir dom gur chuir na goimheogaí seo isteach ar Trump in aon chor. D'fhreagair sé, níor bhreathnaigh sé buailte am ar bith. agus go deimhin níor bhreathnaigh na hionsaithe seo ó dhaoine mar Scott Walker ach mar chaint an iarrthóra meathlaithe. Agus tá Walker meathlaithe, níl aige ach aon faoin gcéad nó b'fhéidir trí nó ceithre faoin gcéad. Um, ach an oiread le Chris Christie. Mar sin, cé gurbh fhéidir leis na hiarrthóirí seo iad féin, cé gurbh fhéidir leis na hiarrthóirí bheaga seo callán a tharraingt, ní léir go ndearna sé difríocht ar bith do Trump ná dóibh féin. Bhí

leis na hiarrthóirí eile, lánsásta argóint a dhéanamh leo, babhtáil a dhéanamh leo agus níor cúnamh é a bheith go raibh CNN ag taispeáint scáileáin scoilte dúinn, le Trump ar thaobh amháin agus cibé duine eile ar an taobh eile a bhí ag díospóireacht leis, mar bhí an méid sin ionsaithe ar Trump gur tharraing polasaí seo CNN níos mó aird ar Trump, sé sin, caitheadh an-chuid ama scáileáin, cibé, ag breathnú ar Trump agus é ag breathnú ar ais ar cibé duine a bhí á ionsaí nó á fhreagairt. Seo í anois an cheist ríthábhachtach, an féidir le Donald Trump dul thar ná thar an gáifeachas seo atá thart air agus é féin a chur chun cinn mar iarrthóir dáiríre seachas iarrthóir gáifeach is dócha. Ní léir gur féidir leis. Ní hé anois gur thaispeáin sé é féin mar amadán. Rinne sé díospóireacht a bhí chuile gach pioc chomh maith le. iarrthóir ar bith eile ar an stáitse ach ní raibh inniúlacht le feiceáil ar an stáitse sin. Sé sin, níor bhreathnaigh sé pioc níos uachtaránúil ná éinne eile ar an stáitse. Sin an méid faoin díospóireacht. Rachaidh mé go sciobtha ar aghaidh go dtí Vladimir Putin. Bhí mé ag caint faoi seo Dé Luain, sílim, Dé Máirt b'fhéidir, agus mar atá an Rúis ag dul sa bhfiontar sa tSiria. Tá an Rúis ag iarraidh é féin a chur chun cinn, í féin a chur chun cinn mar. imreoir, más ceadmhach dom an Bhéarla a aistriú, sa Mheán Oirthear, chomh maith céanna is atá Meiriceá, Iosrael agus an tAontas Eorpach. Agus tá sé ag dul sa bhfiontar trí iarrachtaí a dhéanamh fabhar,

fiontar seo. Tá an tIarthar chomh naimhdeach do Assad agus atá siad do ISIS agus dá réir sin níl siad ag iarraidh cúnamh a thabhairt do éinne ach na ceannaircí eile sa tSiria. Now, ar ndóigh, an fhadhb le seo ná go bhfuil na ceannaircí seo go hiomlán leithleach, i gciall leithleachais, agus go bhfuil siad beagnach chomh dona céanna le Assad agus ISIS, agus ní léir go bhfuil tacaíocht don dream seo pioc níos fearr ná níos measa ná tacaíocht an dá dream eile. Cibé Tá an Rúis tar éis cúpla bliain, b'fhéidir níos mó ná cúpla bliain, a chaitheamh anois agus iad as coitiantacht, as comhluadar na stát móra. Ach is deacair neamhaird a. dhéanamh den Rúis, tá sí mór, tá sí cumhachtach, tá buamaí admhacha acu, agus is léir ón méid atá ar siúl sa tSiria faoi láthair go bhfuil an Rúis, ábalta ladar a chur isteach i scéal mór idirnáisiúnta mar an ghéarchéim sa tSiria. Níl a fhios ag éinne cén mhaitheas nó cén donas a dhéanfas an t-arm nua seo ach Ní fios cé mhéid arm atá tagtha isteach sa tSiria cheana féin go rúnda ó na tíortha iartharacha, gan aird New York Times a tharraingt air. An scéal deireanach a léigheas mé inniu ná scéal as Texas. Truamhéileach is ea seo. Is cosúil go bhfuil ógánach darb ainm Ahmed Mohamed Moslamach arbh as ó Sudan dá athair, sílim, níl mé cinnte de, agus a dtaitníonn teicneolaíocht go mór leis. Taitníonn teicneolaíocht chomh mór sin leis go ndearna sé clog as as codannaí leictreonacha, é féin sa mbaile agus bhí sé chomh bródúil as an gclog seo gur thug sé isteach ar scoil é le taispeáint dá mhúinteoirí agus b'fhéidir dá chomhscoláirí. Ach. ó ba Mhoslamach é agus ó ba Mheiriceánaigh Téacsasacha iad muintir na scoile, breathnaíodh ar an gclog seo mar bhuama, glaodh ar na póilíní agus an rud ba mheasa, dar liomsa, ná gur cuireadh dornaisc ar an mbuachaill seo, ceithre bliana déag d'aois, agus gur tóigeadh méarlorg uaidh agus gur caitheadh isteach i bpríosún na n-óg é ar feadh an lae. Ní raibh an buachaill seo ach ceithre bliana déag d'aois. Ní miste a rá go dtuigim na múinteoirí agus na póilíní ach ní thuigim, i ndáiríre, tá an síor-fhaitíos seo ag briseadh na Stát Aontaithe. Tá, ní féidir leis na Stáit Aontaithe leanacht ar aghaidh faoin scamall faitís, faoin scamall síor-fhaitís seo, agus tá sé, ar ndóigh, ag cur olc ar gach éinne cá bhfios céard a cheapas an buachaill seo, cá bhfios cén saghas radacach a dhéanfar de amach anseo, ach cibé tarraingíodh go leor airde air, buíochas le Dia, agus as an eachtra seo fuair sé cuireadh chun an Tí Bháin in mí Dheireadh Fómhair. agus fair play don Uachtarán as an deis seo a thapú a thaispeáint don ógánach nach amadán é gach duine in údarás i Meiriceá. Tá aimsir ghrianmhar againn go fóill. Tá an teocht thart fá seachtó gcéim nó mar sin, agus tá rud beag brothaill tagtha ar ais ach níl mé ag clamhsán, níl sé sna nóchaidí mar a bhí sé an tseachtain seo caite agus tá mé ag caitheamh treabhsar fada arís den chéad uair ó d'fhill mé ó Éirinn i mí lár mhí Lúnasa. Sin an méid de scéalta agus tá súil agam go mbeidh muid Go mbeidh sibh ag éisteacht arís leis an nuacht as Meiriceá go luath agus idir an dá linn guím, guím lá deas oraibh go léir. Go ngnóthaí Dia sibh.